Lee teknibal ụwa aka na nka ọka na ụwa wa na awa ọwa na n'ụwa akago nka ọka na o ei igbo bụ igbo ekenekwa m gị o onye ọma m ji eme ọnụ wee na-asị gị nke i chiri ka i zere ụmụnne m aka m bụkwa akụ nwa okwu okwu nwa ọzọ bụla na akwụ na-eri akpụ nkọrọ ụmụnne m ọ dịgo ka ọ ga-adị na nke ikpeazụ a nwanne ọ na-ewutezi n'obi ọ na-ewute n'obi nke ukwuu o nwerezi onye chọrọ ịjụ ese o nwerezi onye chọrọ ịjụ ese ma ọ bụ ụdị ndụ nne anyị ha biri ma ọ bụ nne nne anyị ha biri ha ji wee nụọ di n'oge fa ji wee nọdụwe na be di fa ji wee nọgide jeruo taata dị ife a o nwerezi onye chọziri ibi ụdị ndụ ahụ onye ọbụla chọziri ime 21st century onye ọbụla chọziri isozi nke na-ereign ọ ma na-enye anyị nsogbu ọ ma na-eme anyị ife ya bụ inu ahụ ndị gboo tụrụ sị na akwụna ga-ebe akwa nwa nọ na nka ọ bụ ife ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-afụzi na nke ikpeazụ a nke pụtara na isoro ihe nke pụtara na isoro ihe mee na nwanne m merụ kpụọ m isi a kpụrụ Albert chekikwa ma a na shape isi gị ọ dịka shape isi Albert nwanne ya bụ ife na-enye nsogbu ị fụrụ mmadụ see tattoo ọ ma gụba gị agụụ ise tattoo nwaanyị a ka ga-anụ anụ ị fụrụ mmadụ ọ ma dee ife n'arụ ya ọ ma gụba gị agụụ ya ide ife nwaanyị a ka ga-anụ anụ ị fụrụ mmadụ ọ na-eme ọ na-ebi ndụ ka o si wee okwu ya na-eme ka o si wee okwu ya ghọọ abalị agba aka nwaanyị a ka ga-anụ anụ ị fụrụ mmadụ ọ na-epiogharị na-eme ka o si wee okwu ya na-eyi ụdị akwa sọrọ ya na-eyi ụdị mbe n'ukwu sọrọ ya na-agbagharị ọtọ na-aga everywhere ị ma na-eṅomiri ya nwaanyị a ka ga-anụ anụ ị mara na those things ahụ ị na-eme ya edetermine otu your future ga-adị na those things ahụ ị na-ebi kịta na ụdị ndụ ahụ ị na-ebi kịta na ya edetermine otu your future ga-adị nene ihe onyonyo a dị n'elu nwanne ka ị ghọta ife m na-akọwa ọfụma nene ife onyonyo ị na-afụ ugbu a ka ị ghọta ife m na-akọwa ọfụma ọtụtụ parents ọtụtụ nne na nna adakwụzighị etiri ụmụ ha anya adakwụzighị azụ ụmụ fa n'usoro e ji wee zụọ anyị ihe anyị onye ọbụla nọziwuzi nke pụta e soro ya nke pụta e soro ya ma nke dị mma ma nke ọjọọ e soro ya ọ na-emebiri anyị ife nwanne ihe nwoke na-anụkwanụ na nwaanyị bụkwanụ agwa ọ bụkwanụ otu i si debe onwe the way you dress is the way you be addressed otu gị bụ nwaanyị si edebe onwe gị n'anya ndị nọ gị n'akụkụ otu gị bụ nwaanyị si eme na ya bụ group ahụ ị nọ otu gị bụ nwaanyị si emeso ndị maalụ gị ọ matakwa a lot it matters a lot and sometimes in some places o determine your future because whatever you do today ka a ga-eji ị ga-eri ụgwọ ọrụ ya as time goes on ọ bụrụ ị na-ebi ndụ anyhow ọ bụrụ ị na-eme na ibe m mere ọ bụrụ ị na-eyi ịdị mbe n'ukwu dị iche iche a na-etu gị baby ọkụ a na-etu gị onu gbajie boys a na-etu gị afa dị iche iche ị na-aṅụrị i chee na ọ wụ ndụ i chee na ị na-ebi ndụ nwanne akwụna ga-ebe akwa nwa nọ na nka enwere mmasị na mma ekwu na n'ife onyonyo anyị na-afụ ugbu a ọ wụdị ife ọ na nke ọsọ ọ bụghị na ịma ha mma ọ bụghị na ibu ha dazie elu ọ bụghịkwụ na ibu ha dazie ala ọ bụrụkwụ na iburu nri nwa mana mgbe o ruoru na anụ di na nwunye nwoke nwere ife ọ na-anụ nwoke nwere ife ọ na-achọ n'ebe gị bụ nwaanyị nọ abụrọ arụ gị ahụ ị fụrụ mgbe o ruo na di na nwunye ị mara na nwoke ga-eme selection ọtụtụ ife ndị a na-ebutere nwoke gị na ya nabọ bicha nya bụ ndụ na township oge ruo mgbe ọ ga-anụ nwaanyị ọ ma naba village chọba nwaanyị a zụrụ ọfụma chọba nwaanyị anya doro ana chọba nwaanyị na-eje ozi chọba nwaanyị nwere nrube isi ọtụtụ ife ndị a maka na ife a na-anụ bụkwanụ onye gị na ya nabọ ga-ebika nka ọ bụọkwa na a day night ka ọ bịa na awụ ihe a na-eme ofu ọnwa ọ bụrọ ife otu afọ ife a na-ekwu okwu ya bụ onye gị na ya nabọ ga-ebika nka ebe i si amatarọ whether ma ị wụ onye mgbago whether ma ị wụ onye mgbada ọ matahadụ ihe matara wụ agwa gị ihe matara wụ otu i si ebi ndụ ihe matara wụ otu i si eme kedu otu ndị nọ gị n'akụkụ si afụta gị kedu ife ị na-eme kedu otu i si ekwu okwu na group ahụ ị nọ kedu otu i si erespọndụ n'ogbe ahụ ị nọ na ndị ahụ gị na ha nọdebere kedu otu ha si afụta gị ikekwu na group ahụ ị nọ iche ike na-eke na ide hello guys nwanne ị mara na once i dedata hello guys ahụ ị na-ede dịtị na akpụtọgo gị dịtị na i lego ugwu gị enwegodo onye sara nya asa enwegodo onye sara nya bụ okwu enwegodo onye kwere nya bụ ekene nwanne ọ kwa ọ dị ka ọ dị maka na ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị egolu ị nidiri ịjụ onwe gị na ịdị ndụ ị na-ebi kịta na ịdị ife ị na-eme na ife nne gị ha mere nne gị ha esere ụmụ tattoos i sere nne gị ha ihe apịtọrọ ịdị ndụ ị na-apịtọ ugbu a achọrọ m ime ka ị marụ na ife a na-etinyekwara mmadụ uru anụ na ada etinyere mmadụ ọkpụkpụ ife nwoke na-achọ bụ nwaanyị ga-edofe ya ahụ ọ nwaanyị ya na ya nabọ ga-ebika nka nwaanyị nwere nrube isi nwaanyị nwere ọgụgụ isi nwaanyị kwanyere onwe ya ugwu ọ bụ idike ife nwoke na-achọ kwanyere onwe gị ugwu ka nwoke bịa nụrụ gị na ị wụ onye mgbago maọbụ na ị wụ onye mgbada maọbụ na i si n'ime ọfịa matahụ ị ga-ajụ onwe gị kere ife merụ o ji wee bụrụ na gị na nwoke ga-ebicha ịdị ndụ ị na-ebi kịta na ọ chọba ịnụ nwaanyị ọ ma gaa n'ụrụ mgbeke ahụ ife ruru nọ na village ọ ma gaa nụrụ mgbeke ahụ ife ruru na-azachasịrị unu compound mgbeke ahụ ife ruru na level elu oge na na-abụ ị ga-ajụ onwe gị the reason ịdị ndụ ị na-ebi kịta matters a lot ịdị ndụ gị bụ nwaanyị na-ebi kịta matters a lot enwere m onye ihe m ma-agwa gị ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede kiri ife onyonyo a kama na okwu ikpeazụ m na-agwadebe gị bụ ọ bụrụ na i ruo 40 years ọ bụrụ na i rube 30 something years instead ị ga-eje n'ụlọ ụka jee na-eme mkpọtụ instead ị ga-eje n'ụlọ ụka jee na-edisturb ndị bịara ikpe ezigbo ekpere in the name of ị na-ayọ di ọ kaara gị mma na i je tụrụ ime mụọ nwa tụrụ ime mụọ nwa ka ị fụ onye ga-ene gị ụwa nka maka na akwụna ga-ebe akwa nwa na oge ruo oge a ka ọ ga-aha n'ọnụ were okwu nwa mmadụ wee mere ife tụsaalụ m ozi a